pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu Kwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 june 2022 kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe akulu

aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene mupeza bwanji anzathunu kumeneko ife kuno kwanu ayi moyo ndithu Lero ndadzuka mutu undipweteka. Ndili ndi nkhani zochuluka zimene zimandipangitsa kuti ndidzimva litsipa. Kungoti Nyasanda amwene simungamumvetse ayi. Mundilole ndiyamikire basi za Kwezy, makamaka Kwezy Courier, kaamba koti gule yasositampa tsiku la lero. Amene ali ndi katundu ndipo afuna atumize kuti akafike mwachangu tsiku lomwelo kotumiza kwake ndiye ndi ku Kwezy Courier. Yokhayo imene katundu akapita lero, lero lomwe amakafika ndipo okamutenganso amakamutenga lero lomwe. Amalandiranso uthenga kudzera mu telefoni ya m'manja kuti katundu wanu uja wafika, mukhoza kudzamutenga. Zochitika zaketu zimakhala zotsogola achimwene. Munthune monga nakufotokozerani achimwene leronso ndili ndi mantha kwambiri chifukwa nkhanizo nde eh ndi zochuluka zimenenso zikumandipatsa mafunso ochuluka. Ndimadzifunsa kuti koma kodi zinthu zakezi ndiye kuti basi? Basi, ndi mmene zithere basi. Ndimakumbukira nkhani zina ndi zina zimene zakhala zikuchitika kwathu kuno, koma osatha. Ndimangolingalira kuti koma kodi zinthu zakezi ndiye kuti zimakhala bwanji kwenikweni koma? Komansotu kunena moona mtima, anthu ena ake ndi amwayi, mwamva inu. Nkhani kumawakhudza koma eti opanda china chilichonse chowachitikira mwati koma ngati dziko ifeyo tilidi siriyasi koma kapena mwina mwake timangodikira tsiku la chiweruzo basi ndikudziwa monga anthu ambiri kuno n'kutheka nanunso mukumati mukakhala mmadzifunsa mafunso kuti kodi ndiye nkhani yokhudza ndalama kubetsa kwa mnyamata wa butchala uja ndiye nkhani imene ija ili pati inatha bwanji ndani anayitanidwako kuti akafotokoze zidayenda bwanji I, ayi amwene. Zimenezi ndi zina mwa nkhani zimene zimandidwalitsa litsipa. Mwamva inu? Anthu kumudzi kuno kwa Chaferamuthengo kumakhalira kundivutitsa. Akuti obwande, inuyo nkhani mmazitsata. Tafufuzani. Kodi imene ija, basi idathera chonchija basi? Chaka ndi ichi chikupita kwa kutha ichi. koma palibe chenicheni chokhudza nkhani imene ija chimene chikudziwika palibepo munthu amene adati ayi akulu awa ndi amene adapanga zimenezo ndiye tawamanga kaye mwa njira ina kusowa ndalama za nkhaninkhani koma kwathu kuno opanda munthu wina aliyense kukokedwa jekete kuti akulu tayambani kaye mwabwera kuno mufotokoze zidakhala bwanji adachita chibwana chimenechi cha ndi ndani ayi ndithu kuli zii sizimadziwikakonsoyi anangochita tsoka ndi olemekezeka aja ofanana ndi museveni wa ku uganda aja paja ndi amene zawo zidayipa kuchotsedwa ntchito pa gulu museveni wathuyo koma madolo onse amene adapanga zimenezo ali phee palibepo china chilichonse chowapatsa mantha chimene chidachitikira zimenezi ndi zimene zimandipangitsa kukhala ndi mafunso ochuluka Pachidwi chathu chofuna kuthetsa kachibwana pang'ono kamene kakuchitika mkatikatimu, K750 miliyoni kusowa, kukapereka kwa dobadoba woti sitikumudziwanso bwinobwino kuti kodi ameneyo ndi ndani. Basi, m'malo moti ena ake ayankhepo kuli zii, olo ko ndi mmodzi yemwe kuti atiuze adapangiranji zimenezo, anapanga ndi zolinga zotani, ayi ndithu achimwene, moyo wathu kuno kubwerera mmene unalili, ngati palibepo china chilichonse chimene chidachitika. Ndimakamba mobwerezabwereza achimwene kuti anzathu amene ali mkati ogwira ntchito m'boma ambiri amatumbwa kwabasi chifukwa akachita zawo zoyaluka ngati izi zidachitikazi palibepo china chilichonse chimene chimawachitikira. Mmalo mwake okayankha amakhala wandale mwina nduna ndi ena oterowo nkhuyu zodya wana koma okapotedwa kumakhala akuluakulu amwene zimenezi ndi zimene zimachitika kwathu kuno pena pake ndikumaona kuti koma sizabwinoyi ndimakumbukira nthawi inakenso ndalama za muliri wa korona zitavuta anthu ogwira ntchito mboma atazitafuna zinanso kuwagulira anduna tikiti ya ndege andunawo osadziwanso ndi komwe kuti ndalama zimene akuyendera ulendowo zachokera ku ndalama za korona zimene anthu amatafuna koma nkhani itavuta amwene zinali zomvetsa chisoni kuti enieni amene adapakula ndalama aja ayi ndithu zosawakhudza anadya ndipo palibeponso olo ko ndi mmodzi yemwe amene adamangidwa m'malo mwake olemekezeka amene nkhani samayidziwawo ndi amene adachotsedwa ntchito akuti iwe kapita iwe ndi zopweteka koma kumachotsedwa ntchito pa gulu amwene ngakhale pansi pa mtima ukudziwa bwino lomwe kuti munthune sindinalakweyi Nchifukwa chani koma anthu akundipanga chipongwe choterechi mpakana ena kumandiyimba waba wekha usalire for the why? Lero linonso anthu kubetsa ndalama za nkhaninkhani kuti akufuna kugula manyuwa ku butchery hi? kani akufuna kugula feteleza kwa wina wake wa ku butchery mmalo moti tifufuze zidayenda bwanji ayi ndithu anduna get out get out kodi ndiye kuti zinthu zake zizingokhala choncho anduna get out ngakhale enawo zisakuwakhudza ifeyo bwantasa mukuona kwathu timaonabe kuti there is there is chilipo chilipo amwene timadzaonabe ngati ganizo lomachotsa nduna kuti iwe kapita ofunika kuliunikanso bwinobwino Silikhala kukonza zinthu koma kuthetsa nkhani. Pano ndife okhutira, mdala uja ofanana ndi Museveni uja adapita. Nkhani inatha basi. Koma madolo amene adapanga chiganizo chimenechi ali phee! Akumangoyenda basi m'makwalalamu. Pena pake timaona ngati ndi kulawa amwene. Kwathu kuno achimwene ngati tikufuna chinthuchi chikonzeke Sizikufunika kumaona nkhope popha nyani. Komanso sizikufunika kuti a basi chilichonse chimene ena ake atiuze kuti ayi muchotse muchotse auje komanso auje ndiye kuti basi ife nthawi yomweyo tidzichita kuti nkhani ithe ayi ayi. Nkhani idzikhala yokonza zinthu. Nthawi imene Museveni wathu amachotsedwa kudalengezedwanso kuti zinanso mwa nduna zina tikufufuza tifuna tione kuti titani nazo chifukwa zinthu zake sizikuyenda ayi. paja ndidakulankhulaniponso achimwene kuti zina mwa nduna zina kwathu kuno a masanje enieni zikuyenera kupita ndithu inde kuchuluka nkwabwino ndime imayenda pamunda koma nkoyipa umaonongetsa ndiwo mpoto nduna zina a masanje kwabasi umachitanso kudabwa kuti awawa ndi anduna mwati ukamawerenga mndandanda wa nduna amwene umapezeka kuti ukungokumbukirapo anthu osakwana khumi kwinako zimavuta kupitiriza zachuluka koma zochita zawo ndiye ndi nikisi zosadziwika achimwene chikhulupiriro tsopano tayamba kumakhala nacho kuti mwina kunyanja uko kumene wochatsika akupumula nkutheka akukonzanso ndandanda wa ndunazo ndipo atiuza kuti ayi pano tsopano o Bwantasa ndi nduna yoona za makalata chifukwa nthawi ndiye ikupitatu zinthu sizikuoneka mutu wake amwene zoona nduna izingotsegulira misonkhano basi aa sizoona ayi ngati unduna uli wophweka choncho ndiye kuti nafenso Bwantasa fe ndiye kuti tikhoza kuyesera nawo dala ayi ayi iyayi kwa Chaferanthengo kuno timayimatu pagolo nafenso n'kumalankhula ku bwalo la mfumu ndiye zongotsegulira misonkhano zingativute ifeyo ifeyo akukupatsani moni a michiru hardware and autoparts kumpemba komanso anyamata aluso lopanga nsapato a step light handmade shoes kumachinjiri mu mzinda wa blantyre akuti mwasowatu mubwera liti ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande kuvuga kunyasalande sungamvetse